moni moni moni ndine nesta the black teacher ndipo ndabweranso ndi ma updates alero mmawa walachisanu pa 13 march mchaka cha 2026 tiyambetu nkhani zathu ndi ku irani kumeneku kumeneku kwa nthawi yoyamba

Uh, wailesi yakanema yaku ya boma ya ku Iran yaulutsa uthenga ochokera kwa Khamenei. Tinene kuti Khamenei sanabwere kuzaonekera pa television yayi, komano presenter anawerenga uh, uthenga ochokera kwa Khamenei ndipo uthenga umenewu unali onena kuti Irani ili mobweza ee iyoyo ili ikufuna kupanga avenge the blood of Iranians amene aphedwa ndi dziko la America ndi Israel iyeyo wanena zimenezo ndipo wanena kuti apitiliza kupanga attack ma base ose a America amene ali kufupi ndi Iran pokapoka ma base amenewa atsekedwe iye wanena kuti maiko ose amene ali ma neighbors a Iran ayembekezele kuti alandila uh, um, ma attack ochokera ku Iran pokhapokha iwowo atseke ma base a America amene ali kumeneko. Uh Mojtaba anasankhidwa kukhala supreme leader pa March 8 pa 8 uh week yapitayi ndipo aka nkoyamba kuti iyeyi uh alankhule olo kapena atumize uthenga uh ku kudzera ku television, state television ya ku Iran. Munkhani zina, um, Israel nayonso yapitiriza ndithu kupanga ataki ku Lebanon kumeneku ndipo anachita uh, ataki ina ku malo otchedwa Aki ku Lebanon kumene ana pafupifupi 5 ali mgulu la anthu amene aphedwa kumeneku. Uh, padakali pano anthu pafupifupi 687 ndi amene alengezedwa kuti aphedwa chiyambireni nkhondoyi ku Lebanon. Iran nayo inaphulisa madera osiyanasiyana mmaiko aku Gulf a maiko ozungulira dziko la Iran kuphatikizapo dziko lija la Bahrain kumene anaphulisa malo osungira mafuta eya taona ndithu kumenekuku malo osungira mafuta akuyaka ndipo attack yake yachokera ku dziko limeneli la Iran ku Iraqso kumeneku port ya ku Iraq kumene kumanyamukira ma stima onyamula mafuta yatsekedwa. Uh, Iraq, boma la Iraq latseka uh, uh, poti imeneyi kutachitika ma ataki dzulo amene anapanga tageti ma stima akunja kuphatikizapo stima ina ya America yomwe yaphulisidwa ndithu kuyatsidwa kumeneko komanso uh, uh, uh, memba wina wa crew ya stima inanso kumeneku wochokera ku India anaphedwa ndithu waphedwa ku Iraq kumeneko Uh, talengeza kale mu nkhani zinaso kuti america ya, yalengeza kuti ndege yawo imodzi uh, yomwe imatchedwa kuti fueling aircraft eh, ya ndege imeneyi yagwa ku iraq ita uh, itapangidwa attack zamvekanso kuti mu ndege imeneyi mudali anthu 6 ndipo anthu 6 amenewa aphedwa ndithu afa pa kugwa kwa ndege imeneyi Ku Tehran kumeneku, tikukumbukira kuti Israel nayonso idaphulitsa malo osungira mafuta ku Tehran ndipo mpaka pano kumeneku kukukhalabe kukutuluka ziutsi zochuluka chifukwa anali malo aakulu ambiri amene adayaka ndithu moto. Mu nkhani zina, dziko la Holland, Netherlands kapena ndi dziko la Iceland nawonso ajoina dziko la South Africa pamene lidatengera dziko la Israel ku khothi.

I, aka nkoyamba ndithu kuti mitengo imeneyi idutse pamenepa makamaka brent crude eh, mafuta amene amakhala kuti sanawengedwe iyaye ya uh, ndikoyamba kuti idutse pa mtengo umenewu uh, kuchokera mchaka cha 2022 titsirize update yathu mauno ndi nkhani yochokera kumudzi kumene President wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter wa Mutharika dzulo anabwerera kumudzi ndithu kuchokera ku ulendo wake umene adapita ku South Africa, ulendo umenewu umatchedwa kuti private trip ndipo uh, analandiridwa ku Kamuzu International Airport ndi akuluakulu a boma kuphatikizapo a Chief Secretary Dr. Justin Saidi. A President anabwera limodzi ndi uh, First Lady uh, uh, Gertrude Mutharika Ndine Nesta the black teacher tichezanso kumasanaku.